Míle fáilte romhaibh agus fáilte chuig Nuacht RTÉ 1, á léamh ag Múinteoir Diane. So, conas tá sibh páistí? Beidh an splanc nuachta seo éagsúil mar beidh mé ag taispeáint pictiúir daoibh ag an am céanna agus beidh m'aghaidh ag dul i gciorcal beag thíos ag bun an scáileáin. So, bainigí sult as. So mar a fheiceann sibh, um, so nuacht Bailey. So seo ealaín a bhfuil Béibhinn ag tabhairt Bailey ag tabhairt faoi uh, an seo agus um, fuair sí fearas ealaíne nua agus rinne sí go leor píosaí ealaíne álainn ansin. Nach bhfuil siad go hálainn? An-mhaith maith thú Bailey. Agus seo í Emma ag an trá lena deirfiúracha agus chuaigh siad chuig an trá ag a cúig a chlog ar maidin chun éirí na gréine a fheiceáil. Agus bhí sí ag foghlaim faoin supermoon le déanaí agus ag déanamh go leor um, ealaíne freisin agus ag seoladh barróga do Mhamó agus do Dhaideo. Maith thú Emma. Seo pictiúr den scéal a scríobh Conor O faoi an bpláinéad uachtar reoite agus tá sé foilsithe ar an suíomh Fighting Words. Comhghairdeas leat Conor O, táimid an-bhródúil asat. Agus freisin scríobh Diarmuid scéal darb ainm Zampteen, An Pláinéad Zampteen, nach bhfuil sé an-deas agus tá an scéal Thuas ar Fighting Words freisin, tá sé foilsithe acu, dúirt siad go raibh sé ar fheabhas. Maith thú Diarmuid agus bhí go leor nuachta eile ag Diarmuid freisin. Bhí sé ag imirt cluiche boird le Mamó agus Daideo ar Skype agus bhí sé ar an trampailín le Cormac agus cad eile a rinne sé?

So seo iad sliogáin a bhailigh Seona ag an trá an tseachtain seo caite. Bhí sí ag déanamh go leor ealaíne leo agus bíonn sí ag déanamh go leor ealaíne agus rudaí éagsúla i rith na seachtaine freisin, cosúil leis na páistí ar fad maith thú Seona. Um, Tá sí fós ag tabhairt faoin club leabhar le Kate agus léigh sí scéal dom, léigh sí scéal os ard dom i rith na seachtaine darb ainm Johnny Roger and the Spying Glass, Maith thú Seona agus go raibh maith agat. Seo pictiúr de Ron Dunne agus léid daoibh. Cinnte tá páiste éigin ag déanamh arán agus an páiste sin sin Mícheál. Bíonn sé ag bácáil gach lá agus ag déanamh arán chuile lá. Agus ba mhaith liom é a bhlaiseadh a Mhíchíl, tá sé tá cuma an-dheas air an arán sin agus cinnte go bhfuil do arán níos blasta fós. Bíonn sé ag léamh bíonn agus téann sé chuig an trá gach lá chun sliogáin agus clocha a bhailiú. Dia dhuit a Mhíchíl, tá sé go deas cloisteáil faoi do nuacht. Now, cad a fheictear anseo? Seo duilleoga agus seo leid daoibh faoi an nuacht a bhí ag Donncha le déanaí. So chuaigh sé chuig an gcoill le Daidí chun duilleoga a a bhailiú agus bhí cúig duilleog dhéag difriúil aige agus bhí Daidí ag cabhrú leis chun iad a ainmniú. Freisin bhí barbecue acu amuigh sa ghairdín agus bhí Ellen agus é féin ag léimt thar an sprinkler uisce. déarfainn go raibh sé sin chomh spraíúil, ba bhreá liom a bheith ag déanamh sin freisin, maith thú Donncha agus rachaidh mé ar aghaidh. Ó sin mo nuacht féin so bhí mé ag déanamh ealaíne mé féin i rith na seachtaine agus cheannaigh mé na cártaí folamh seo in san seo euro agus fuair mé crystals freisin lena crystals mí len Tá bíonn go leor ar leathanach amháin agus tá siad an-saor. So, cad a rinne mé leis an gcroí? Cad atá an croí déanta as? Bhuel, fuair mé go leor clocha agus sliogáin bídeacha ar an trá freisin agus thug mé mála díobh abhaile agus tharraing mé Croí le Peann Luaidhe agus le PVA glue greamaigh mé na clocha beaga ar an gcárta. Nach bhfuil sé go deas? Agus ar an trá freisin, bhailigh mé cúpla cloch agus rinne mé aghaidh leo. Níl an meangadh gáire sin go hiontach ach tá sé níos fearr ná rud ar bith so. Tá meangadh gáire beag bídeach ansin ar an aghaidh. bhí sé go deas. So sin nuacht ranga na seachtaine seo a pháistí agus ba bhreá liom do nuacht a chloisteáil agus do phictiúir a fháil agus cuirfidh mé suas ar an aip iad agus beimid ar ais le chéile arís roimh i bhfad agus tugaigí aire dá chéile agus bígí ag spraoi agus ag gáire